Igbo ndị ọma Igbo Chukwu gọziri agọzi Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ Igbo pụrụ iche ụtụtụ ọma nụ taa wụ ahịa orie n'ala Igbo niile asị m ihe anyị ga-eri bịakwa ihe ga-eri anyị abịala ụbọchị nje ụkwụ apụla ya ama anyị ga-agara lawa Uchu mma achụla uchu mmadụ achụla anyị ụnụ ga-ahụrụ ihe m ji n'aka wụ ose ọjị ose ọjị ihe ụfọdụ mmadụ bụ na e nwere ike iji ose ọjị taa ọjị mana taa anyị chọrọ ịmata ọtụtụ ihe wụ uru ose ọjị i kirichaa ya ọ wụrụ na ọ kụziri gị ihe pụrụ iche gbaa mbọ subscribe na chi abọọla tv sharekwa na vidiyo ya ka ndị ọzọ nwee ike inweta ya maka na chi abọọla tv wụ ihe onyonyo a ga-esi na ya na-akụzi ọtụtụ ihe pụrụ iche gbasara ndị igbo maka na anyị chọrọ ka omenala igbo dịkwa chọm chọm dịka o si dị na mbụ ya wụ na i kirichaa ya subscribe like ma share ya wụ vidio ka ndị ọzọ so mụta ose ọjị nke mbụ anyị ga-amata na a naghị emewa ose ọjị n'ihu iji hụ na ọ ga-adị ike ụzọ ihe abụọ ị nwere ike ime ose ọjị ya adị ike wụ nke mbụ ị chọọ ị nwere ike kee ya n'ihe dịka waterproof gwuo ala tii ya ya nọọ mkpụrụ ụbọchị iri abụọ na otu 21 days ọ dịla ike ihe ọbụla eji ya arụ ihe ọbụla eji ekwu ihe ọbụla eji eme ọ na-ere ere nke ọzọ wụ ịgbawa ya n'azụ ịgbawa ose ọjị n'azụ ọ dịla ike ihe ọ bụla i ji eme ọ na-ere ere ọkwa na ị na-agba ya n'azụ kwupụ okwu sị gịnị na ihe ụfụ gaa anyị n'azụ ya abịala anyị n'ihu otu a i were ose ọjị wefe azụ sị ihe ụfụ gaa anyị n'azụ ya abịakwala anyị n'ihu gị gbawa ya wụ ose ọjị hmm? wepụta ya maka ihe i ji ya eme ọ dị mma nke mbụ e nwere ike iji ya ata ọjị nke abụọ onye na-enwe low bp ọbara ọbara mgbatu na-ata ose ọjị ya na-akulite ya ya wụ nke ọzọ mana ọrụ ime mmụọ ọ na-arụ pụrụ iche ọrụ ime mmụọ ọ na-arụ pụrụ iche ose ọjị sị na ya pere mpe mana ọ naghị aga ije ihere na ya pere mpe mana ọ naghị aga ije ihere ya wụ ka ị gbawa ya ị ga-ahụ na mkpụrụ ya dị ntakịrị mana ihe nọ ike nọ n'ime ya ọ karịrị akarị nke mbụ ihe e nwere ike iji eme gbasara ihe mmụọ ọ bụrụ na itite n'ụtụtụ teta ụra n'ụtụtụ gbaa mbọ hụ na ị were otu mkpụrụ ose ọjị were jụsachia ahụ gị tụsachia ahụ gị tụsapụcha ka ọ metụcha n'ahụ gị tụsapụ ya hmm? tụsapụcha ya nwụọ ya n'isi gị ka ị were bụpụ ụga n'ihi na ị chọrọ ibupụ ibu ka ihe ọjọọ pụọ gị eshi otu a nwụọ ya n'isi a na-akpọ ya anti-clockwise hmm, anti clockwise ọ bụghị otu a ọ bụ otu a anti clockwise ele ihe eji eme ya otu a ị chọ ike ihe ikechi ikechi gị na-aga clockwise na ị chọrọ ikechi na ị chọ ike ihe gị na-aga anti clockwise ya bụ ị chọ iwepụ ihe ọjọọ mmadụ n'eshi gị agala clockwise gaa anti clockwise nwụcha ya gị enwe n'ishi gị gbara anọ tụfuo ya n'abalị ọ wụkwa na ị chọ ịlaba mee ya otu ihe ahụ tụchacha ahụ gị ka ọ wụ na e nwee ihe ọjọọ ịzọtara ma ọ wụ ikutere ma ọ wụ ịhụra n'anya ma ọ ịzọtara n'ụkwụ ma ọ iritere n'ọnụ ose ọjị nwere ike ime gịnị ejusapụcha ya gị ya gị dịkwa ọcha dị ka mmadụ were laba ụra ma ọ tupu gị na-apụ n'ụlọ gị n'ụtụtụ nke ọzọ ị nwere ike iji ose ọjị kpee ekpere dị ire ikekwe ị chọrọ ikpe ekpere ị chọrọ iji asị ka ihe ọjọọ pụọ kwere iji ebụpụ ụga were ihe dịka mkpụrụ anọ gị wụnye ya n'ọnụ gị ị gaghị ata ya ata gị kwubiwe okwu ọ dị ike kwubiwe okwu kwuo ihe ahụ ị na-achọ ihe ahụ ị na-achọ ka ọ pụọ kwuo ihe ahụ ị na-achọrọ ka ọ pụọ kwuge kwuge kwuge ikwuge kwuge kwuzichaa ya kwuchicha ihe ahụ ị chọrọ ka ọ ga-esi adịrị gị mma gị tarie mkpụrụ ose ọjị anọ ahụ ị kpụ n'ọnụ ịtarie ya gị bụpụ ya otu abụọ atọ anọ bụpụchara ya ụzọ anọ ugboro anọ gị gawa ka ị na-aga ma ọ bụzi na ọwụ ọ nwere ezigbo amara ị na-achọ were mkpụrụ ose ọjị ahụ asaa wụnye n'ọnụ were kpee ekpere dị otu a ikpechakwa ya gị atarie ya bụpụ ya ụzọ anọ hmm? nke ọzọ ọwụ ị nwere ike dịka nwoke nwoke kwesịrị ịdị ike nwoke kwesịrị ịdị ike na mmụọ kwa ụtụtụ kwa ehihie kwa abalị ma ọwụ gị na nwunye gị mekọrọ ma ọ wụ onye na nwunye gị mekọrọ ọ kwesịrị na imechaa ị ga-ewere otu mkpụrụ ọsọ ọjị iwere otu mkpụrụ ọsọ ọjị iwe- iweta n'otu mkpụrụ ọsọ ọjị gị were jụsachaa onwe gị wee ya n'isi otu tụpụ ya otu akụkụ were otu mkpụrụ ọsọ ọjị ọzọ jụsachie onwe gị ugboro abụọ wụkwuo ya n'isi tụpụ ya n'akụkụ nke ọzọ werekwa otu mkpụrụ ọsọ ọjị ọzọ ya awụ atọ jụsachikwa onwe gị mee gịnị tụpụkwa ya n'akụkụ ibe ọzọ atụla ha atọ n'otu ebe ụgalị pụcha ka ịdị ike nke ọzọ ọ bụrụ na eji jụsacha onwe gị were mkpụrụ ọsọ ọjị ịtọ na-atụsa tụpụga ọ dapụ gị n'aka atụtụkwala ya hapụrụ ya mmụọ were ọsọ ọjị ọzọ were tụsacha ahụ gị tụsacha tụpụ emekwalenụ iwere aka nke were tụsa aga tụga tụga tụsa gị wefee n'aka nke ka ị were nweta aka hmm? iji aka nri bido ruo aka nri tụsachaa onwe gị tụfuo ya bụ na aka ịkpa ka iji bido ewefere n'aka ọzọ were ya tụsachaa ya wee tụfuo ya okay ihe ị ga-eme ugboro atọ ị nwere ike ju aka nri mee nke mbụ ji aka ịkpa mee nke abụọ jikwa aka nri mee nke atọ tụpụga ya ọ bụrụ na ị na-atụpụ ọsọ ọjị iji tụsacha onwe gị n'ụdị ọbụla gbaa mbọ hụ na ebe ị ga-atụfu ya wụ ebe nwaanyị na-agaghị agafe maka nwaanyị gafee ebe ahụ nyefee ya o merụọla ihe dị ya maka ịmaghị ọnọdụ ọ nọ were gafee ya ya gbaa mbọ hụ na ị ga-atụpụ ya tụpụ ya ebe nwaanyị na-agaghị agafe ebe ịma nwaanyị na-enweghị ike ịgafe till e, e, e, elekere iri abụọ na anọ gaa ya awụ 24 hours ya awụ kwa ụbọchị echi ahụ gaa gbaa mbọ hụ na ebe ị na-atụpụ ebe ebe ị mara na nwaanyị na-agaghị agafe leru anya tupu gị na-atụpụ ya wụ ọsọ ọjị ihe eji ọsọ ọjị eme dị mkpa ọ wụgodo onye nọ Jamaica ọ nọ Amerịka ọ nọ ebe ọ nọ na ị chọrọ izipụ ọsọ ọjị ka ọ gaa ọsọ ọjị ka ọ gara gị ozi kekwe nwere onye eji eji iwere ọsọ ọjị ihe dị ka mkpụrụ anọ kpụ ya n'ọnụ kwuo okwu kwuo kwuo kwuo kwucha tarie ya bụpụrụ ya ikuku zie ikuku maka ikuku ikuku na ebe a na ekukwe ọ wụ otu ikuku ahụ gacha ebe niile zipụ ikuku ka o buru ya garuo ebe ahụ onye eji eji ka a tọọ ya n'agbụ onye achọ ka ọ nwere onwe ka ọ nwere onwe ya onye achọ ka akọ na uche lụhụ ka akọ na uche ya lọghachi ọ ya wụ ihe ndị eji ọsọ ọjị eme ị nwekwara ike ịsa ịchọ ịsa ahụ ụgalị ịchọrọ ịsa ahụ ụgalị wụnye mmiri gị na bọket iji asa ahụ tinye nzu tinye edo ka tinye ogirishi na ụmụ ihe dị iche iche n'ime ya gị were mkpụrụ ọsọ ọjị ihe dị ka iri abụọ na otu ya wụ 21 wụnye n'ime mmiri ahụ were ihe mmiri ahụ ị na-asa ahụ gị na-ekwubi okwu na-ekwubi okwu ka ụchụ pụọ gị n'ahụ ọ ihe ndị eji sa ọsọ ọjị na-eme ya wụ ọsọ ọjị a ị hụrụ nga ọ wụhụ naanị ọjị ka eji ya ata ọ na-arụ ọrụ ime mmụọ buru ibu ya wụ dịka m si na-ekwu Ọ bụrụ na e nwere ihe ị mụtara dịka e kwuru maka ọsọ ọjị taa dịka ọ dị Igbo gbaa mbọ sọbskraịbụọ na Chi Abọọla TV gwa nwanne gị ka ọ sọbskraịbụọ na Chi Abọọla TV gwa enyi gị ka ọ sọbskraịbụọ na Chi Abọọla TV maka na ihe nkụzi a ga na-enweta na ya kwa izu na ọ karịrị akarị Igbo bụ Igbo asị m ya dịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma ee kịta ka amakwala anyị jijiji amakwala anyị ihe ụra emena anyị ọnwa anyị ebe anya mmiri akọla ya n'anya ugbu na abụ na ka anyị si ike aka n'okwu agadi nwaanyị nwere achịta ihe mere nwe ihe mere mme nwa mekwe ya anyị sọ pọmpụ ya pụrụkwa mụ n'ọkụ ya ụzọ ya ahụ ọta acha ncha ya tabi ire ọnwa anyị ebe anya mmiri akọkwala ya ngụrụ anyị ji ego ya gbatukwara a sị m ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ụbọchị ọma na